igbo ndị ọma ekelekwa m unu ee anyị abịagokwa ọzọ n'oge akụkọ ihe na-eme eme ụmụnne m akụkọ a bụ ihe na-eme n'oge kịta ọkwa ihe anyị ji akọ bụ i gesie akụkọ a ka i tinye ndụmọdụ onye ọ gbasatara ọ na-enekwa anya ndụmọdụ ọ gịnị mekwara ofu nwata nwa okorobịa ka nna ya nya bụ diọkpara nna ya gbakwara mbọ nna ya gbara mbọ nọ na nna ya alasti nna ya nọ ka nna ya nwụchuru anwụchu o wee bụ na nna ya na-eme business ihe na-agara ya ụnọ izizi ọ lụtara na ọnịcha ụnọ izizi ọ lụtara na ọnịcha bụ ọ nya na mmadụ lụkọ mgbe ọ ka na-ewu ewu mmadụ wee kpọọ ya wee sị ya na ekwe na ekwe na anị dị ka ha ka ha gba- gbakọ anyị na na ọ dị ebe dị iche dị iche na ana ahụ dị mma ha naabọ wee kpasịa nyanwa onwe ya ọ masị ya o weta ego ha gota ana ahụ gbapụta ana ahụ bido ọrụ na ana ahụ wee rụcha nye ụnọ don ụnọ ha lụlụ abụkwa okpokpo ụnọ etu ahụ ha naabọ rụkọrọ ụnọ ọnụ in fact nyanwa onwe ya mezie kwapụ kwata birizie n'ụnọ a nya na onye ahụ rụkọrọ so ọ co-landlord so this nwata nwa okorobịa papa ya lụchara ụnọ ahụ mesie chapụ ihe na-aga o jee gbakwa ana ebe ọzọ rụọ ụnọ mana papa ha ahụ ọ na nwanne ya nwoke nke diọkpara nke tọrọ ya ọ na-akwanyechara ya ugwu ọ na-akwanyechara ugwu ụnọ na document ihe ndị ọ nwegasịrị aka ere ka shop ma ọ lakụ ụnọ nke ahụ ọ lụ sọsọ ya maka nke ha lụkọrọ ọnụ ọ onye nke ọzọ ji akwụkwọ ụnọ n'agbanyeghị na nyanwa bụ ọkwa co-landlord ka ọ bụ na onye nke ọzọ bụ the principal nya ji akwụkwọ ụnọ then nke nyanwa nwezi sọsọ ya ọ lụcha ọ chịrị akwụkwọ ahụ jee chinye nwanne nwoke ahụ si ya edobere ya na ya filu na ihe ọbụla dị n'aka nwanne nwoke ahụ na ọ dị safe mana ka this boy pụtaziri wee gụba gụba jisi ike wee na-agụzi ọ kọleji ka ọ ji abacha kọleji papa ya nwụọ papa ya ahụ anwụzịa ihe niile turn upside down dịka anyị si kwu mama ha na-azụ ahịa ihu ya dị ahịa dị ọ na-eme esighị ike mana ọbụdị ọbọda dị na nwoke nke nwoke na-eme siri ike nwoke ahụ anwụzịa n'ike egwu chenjie so nwaanyị ahụ na-amanejizi biznes ahụ na-amaneji akabi so onye na ya gbana nke a ha binye bụ di ya na onye nke ọzọ lụkọrọ ụlọ na agwa nwoke ụnọ ahụ bụ nnukwu ụnọ ọ ka na-ebido ebido mgbe ha nwunye ya onye anyị alụkọkwu na-amanejikwu amaneji nwa ọkụkọ o si wee so ego si n'ụlọ ahụ apụta abụghị much tito nwoke a nke ahụ bikwa n'ụlọ ahụ ha nwere onwe ha bikwu ebe ahụ so mmadụ one bụkwa tenant ha nwere ihe na-apụta ha na-eke ọ dịghị much ọ bụghị ka ezinụlọ ya echekwube mana ka this boy ji wee mezie wee pụtazie a na-amaneji o nwere mama ya wee fụ na na ọ bụghị ụkwụ a ka nama eje ụmụahịa mgbe papa ha anwụgo papa this boy anwụgo kedu ihe a ga-eme ka ka a ga-esi eme ka the woman chọ ihe ọ ga-eme siri ike the only thing a ga-emenwu ka the woman wee chọtanwu ihe ọ ga-eme siri ike bụ na ha dị akwụkwọ ana nọta na akwụkwọ ụlọ papa ha nwanne papa ha ji a ga-anatago nye ya hedise ga-emeta na ha chọrọ ire elele wee sọ nke a chọ nwee ike boostụọ biznes nwaanyị na-eme nne mana ka ya na this boy tụbara alo tụsịa wee sị ya ka ha mitie nwanne papa ha emitie nwanne papa ha gwabazi ya sị ya akwụkwọ ụnọ nna eji ọ na-akọ na-akọ na-akọ ọ na-akọ tuu mana e mechara chọpụta na ihe merenụ bụ na ọ bụghị na o lele ụnọ ele o ji akwụkwọ ụnọ ahụ wee jee biri bank ego o ji akwụkwọ ụnọ nwanne nwoke ahụ jee biri bank ego so ihe niile a na-akọ sị na na ya bido ya wetagodo akwụkwọ ahụ na ọ dị akpa ya eke a mountụzie pressure akpọtabazi alụ mmadụ akpọtabala mmadụ ajụ ọ bịazi open up sị na ihe mere na na ụda ji no biznes eme na biznes ahụ agachaghị etu o si ga-esi ịntakwa bankị akwụkwọ ahụ adịghịzi maka na ụgwọ ha kwesịrị na-akwụ bankị ha ka ji bankị ụgwọ ha alụ wee mee amaghịzi nke a na-anya so nwaanyị na onwe ike wee the boy na onwe ike wee kpesa mana ka anyị the boy emego mama ya na-achị ya na ụmụnne ndị nke ọzọ zụpụta ya gụcha sekọndịrị skuul gụcha sekọndịrị skuul a na-atụkọzi alo kedu ihe a ga-eme so n'elu ya ka a nọzi the boy na onwe na-eme ka ọ fụọ ụmụ obere job ọ rụchaa wee nwe ka izizi ya mgbe ka nchọ obere change na-adị ya n'aka ewedasị nwanne papa ha n'ebe ihe a na ọ sị ha nwee ndidi ọ bụrụ na eme finizie iti ya ka ewetakwala ha antakwa bank akwụkwọ ha story story ebee ka ị fụrụ akwụkwọ bank ebee ka ị fụrụ akwụkwọ ụnọ o wee bezi finally wee sị the boy ka a na-atụ ya alo kedu ihe the boy ga-eme ọ ebe a bụ ebe a chọziri ndụmọdụ unu ọ bụ na na a bịa nwee contact onye somebody ha nwere contact ite wee sị the boy ọ bụrụ na ọ dị interested na army na e nwere onye ugwu ya ma na enye ya afa the boy na ya ma ị ma na ọ WAEC ka the boy ji so ka amakara ba wa ya mana ọ na-elu ka a nọzi na-atụzi alo e wee kọtara nwanne papa ha ahụ sị ya nekwa na alo a na-atụ bụ na mama ha kọtara na a na-achọ ka amakara ba wa ya ba army na o nwere onye ugwu ha ma through somebody e wee sị weta afa nwanne papa ahụ wee sị mba na ọ ya eje army ọ chọọ ihe a ndị boko haram na-agbagbusi ndị be anyị ebe eje army ihe e mezie bụ na ọ ya na-enwekwara onye nye nwa ma nwee contact na the boy ama m ihe nwa ndị nwa o nwere contact na morocco wee sị na morocco bụ na eru morocco unu mara ndị na-eje obodo oyibo ụfọdụ na-eji ụkwụ eje na eru na morocco na-abazi ụgbọ mmiri na-ebu ndị mmadụ from morocco wee cross banye spain ha na ha nwere direct eh, border wee sị ọ bụ na the boy ga-eme nke a na ọ ya efebe na ya ya eso weta ego ọ ya eji wee pụka nya morocco o ruzie morocco ọ zọbazie onwe ya jesa ka ụda anwụghị aka mkọ were ebe maka ụdị ndị a na-eji ụkwụ apụ ọ bụrụ na iru morocco bụ isi ọ bụkwa iru morocco bụ isi ọ i ru morocco ị fụ ụdị ụgbọ ha na-abazi ha ji across mediterranean sea na-ebu ha spain ị fụ ụdị ụgbọ a ị fụ na ọnụ ọnụ ọnwụ ọnụ ọnwụ ọkwa anyị na-afụcha so the boy na onwe mmadụ na-agwakwa ya sị ya na ije a dịkwa very risky na ọ bụkwa iru morocco bụ isi i ru morocco dị ka i rubekwa ebe ị na-eje n'ọkwa inwetazi ụgbọ ga-ebugo ibe ebe ahụ papa ha nwanne papa ha kwechiri si m ogene si army army gịnị na o nweghị ha ndị onye ọ na-eje achọ na army dịka onye igbo na ya nwa ya ya eso weta chọọ ego ka o soro ego eji eru morocco kama o ruzie from morocco ọ zọbazie onwe malụ otu esi wee baa spain this boy wee dị confused and etu papa ha si efe ya na ndụ mama ha anaghị ekwu n'okwu ebe ọ nọ due to oge papa ha na papa ha na-efe nwanne nwoke ahụ eh, ha so a na-asị o ji ọgwụ jide nwe onye ma nke a na-aga akụ biko ndụmọdụ a chọzi ka e nye bụ kedu ihe the boy ga-eme maka na onye ugwu na-asị ana taa nke ime ihe niile na-aga aga si weta akwụkwọ na e nwe batch a na-ewe ya weta weta WAE- just WAEC ya na few things enyi ka wee weta e push afa the boy ka the boy banye army ozugbo ozugbo nwanne papa ha sị mba na ọ bụ army sị akpọje ndị boko haram gbogbo na ndị army na-agbagbusi mmadụ gbagbu ndị igbo na-agbagbu ndị igbo na army na ndị boko haram na ọ- ndị hausa na-eme ya na-eme na ọ- na ọ ya pụba pụba ka o jee baa jee Morocco ahụ o ruzie o jee chọọ ụgbọ mmiri e ji baa obodo oyibo ka o jee hustle biko gwara nwanne anyị nwoke a ihe ọ ga-eme na na nwanne papa ha bụkwa agada gbachiri ụzọ nye ezinụlọ a